I gceann seacht seachtaine tabharfaidh Luimneach agus Tiobraid Árann aghaidh ar a chéile i gcluiche fíorthábhachtach i gCraobh na Mumhan. Bhí Luimneach ar an dé deiridh ag Tiobraid Árann anuraidh i gCraobh na Mumhan nuair a tháinig Luimneach slán agus thit séasúr Thiobraid Árann as a chéile. An éireodh leo an ceann is fearr a fháil ar na seaimpíní fé 24 nó an mbeadh Luimneach níos fearr fós? Mac Dara Mac Donncha, atá i mbun tráchtaireachta.
Páirc Uí Chaoimh ar ndóigh, tá sé teo. Tá an seans anois ag Jason Forde, tá sí buailte fada ag Jason Forde agus tá sí buailte thar an trasnán. Tús maith ag na Tiobradaigh anseo. Buailte íseal, snapaite ag Cian Lynch agus níl aon fhocal eile dó sin. Cian a chéad chluiche i mbliana agus Cian thar an trasnán. Fuar anseo i gCathair Chorcaí. Is go bhfuil trasna isteach is go bhfuil seans ar chúl. Tá sí fós ag an bhfuil mar tarraingt agus tá an cúl scóráilte. Scóráilte ag Jason Forde. Bhí sé taobh istigh den gcosantóir agus chríochnaigh sé go slachtmhar é. Sin a deirtear faoi Thiobraid Árann go bhfuil contúirt na gcúl iontu. Seo againn arís é. An poc sleasa trasna. Bhí sí ina lámh aige. D'éalaigh sé agus chríochnaigh sé go deas é. Aníos i dtreo lár na páirce, ag Byrnes isteach ansin, Clifford imreoirí eile. Tá seilbh ag Gearóid Hegarty, Gearóid Hegarty ag oscailt na nguaillí, Gearóid Hegarty ard agus Gearóid Hegarty thar an trasnán. Sin againn arís é, ceann éasca do imreoir chomh maith le siúd. Is Luimneach arís. Seo do Conor Boylan. Imríonn sé leis na Piarsaigh, imríonn sé le Luimneach agus tá sé chomh héifeachtach céanna leis an dá fhoireann. Cúilín amháin, dhá chúilín eatarthu anois. Deas ag Ó Néill. Seachadadh do Aaron Gillane. Aaron Gillane ag casadh thart agus Aaron Gillane mar atá déanta aige go mion minic i ngeansaí Luimnigh thar an trasnán. Kylie is a wind all. Trellis egg. Luimneach arís. Cor deas ansin ag Donnacha Ó Dálaigh, tá sé sin buailte ard, ah tá sé sin go hálainn ag Donnacha Ó Dálaigh, ard scór ó fhear Mhóin an Lín. Obair mhaith ansin ag Bonner Maher, tá sé ag gearradh isteach ar an gcúl, tá beirt sa tsáil air, tá fear eile anseo, Tomas Bonner fós, íseal agus isteach sa gcúl, bhuel an-chúl aonair ansin ag Patrick Bonner Maher. Go hálainn mar a rinne sé an díshealbhú ansin. Lean sé ar aghaidh. Bhí na cosa aige agus bhí an chríoch aige. Agus é an dara cúl anois ag na Tiobradaigh. Is cruthaithe agus críochnaithe uilig ina aonar ag Bonner Maher. Tá ceithre chúilín eatarthu. Tiobraid Árann ag teacht arís. Ansin trasna na páirce anois cé gheobhas? Fuair Seán Ryan, Seán Ryan ag casadh thart, Seán Ryan ag bualadh ard, Seán Ryan thar an trasnán, trí cinn eatarthu anois. trí chúilín eatarthu. Seamus Flanagan agus Seamus Flanagan an stíl sin an clogad buí agus an stíl aitheanta. Mar sin tá ceithre chúilín eatarthu, seans go bhfuil dóthain déanta, ó, seilbh caillte arís ag Luimneach anseo. Tá seans amháin anseo do Jake Morris. Bhfuil an tríú cúl ag teacht do Thiobraid Árann? Tá an tríú cúl ag teacht ach bhfuil sé ródheireanach? Sin í an cheist. Tá sé tamall ó scaoil Nickie Quaid trí chúl isteach sin é atá tar éis tarlú anseo anocht ach a raibh dóthain d'fharasbarr ag Luimneach. Críochnaithe agus slachtmhar ag Morris. Agus go deimhin an fheadóg dheireanach séidte is muid ag breathnú ar an athuair mar is ansin bua ag Luimneach le cúilín amháin.